aa kalata yochoka kumudzi kumalawi abwande mukuti chani chawango moyo wanu uli bwanji kumeneko ukamba za ife kuno ayi ndithu mulungu akutisunga mwene masiku akupita basi zochitika zakuno pajatu sunga zimvetse kumachuluka drama kwa basi Khwezi buses lero yandigwiranso sitampa amwene eh akumakhwana bwanji moti sindikumaropanso kuwauzira anthu kuti na kwathu kuno tikakamba za maulendo pa basi osamachita zoyeserera ayi nthawi imeneyo inapita thamangani kakwereni basi za Khwezi basi zomakwerera basi chisoni zinapita kalekale makono kumafunika kumayenda mwaofofo mopanda nkhawa pa basi zokhazo zimene mukhoza kuzikhulupirira ndiye ndi basi za Khwezi basi monga ndakamba kale achimwene kwathu kuno zinthu zikuchitika mwamsanga kwambiri mukalata yanga yapita ija ndakambapo za anthu ena ake amene ati zii pakadali pano osati kuti akupanga china chilichonse cholozeka koma kungoyembekezera kuti mwayi upezeke asinthe magolo basi iwo amakonda nthawi zonse kusintha magolo kupita kumbali yonona basi ndikudziwa mwina mwake mukadakonda ndikadatambasula kuti ndimatanthauza chiyani ayi kaya zisiyeni choncho sitikufuna kupalamula alipo ena ake ochuluka amene nthawi zonse akumakhala kuyang'anisisa kuti kodi Bwande apalamula liti nthawi zonse kumakhala kuyang'ana timilandu ndi chifukwa ndikuti zisiyeni choncho kumtambomtamboku zikuoneka kuti ambiri amene ali alipo amakhalako chifukwa cha mwayi wa ndalama koma zoti amaukonda mpingo ndi mtima wawo wonse ayi ayi nchifukwa chake zonse zimene zikuchitika kumeneko sizikutibe sizikutidabwitsabe amwene enafe ayi ndakamba kale mukalata yapita ija kuti anthu ena akali phee kumeneko kumaonekanso ngati sali mwathu momwe muno anthu oti adali aphokoso kwambiri dzonzi amakupatsani moni akuti mwasowa ndikudziwa kuti mukudabwa kuti dzonzi alipo eya alipo pajatu ngofatsa ngaphee osakonda zolimbana ndi anthu kalata yaleroyi ndiyosiyananako ndi kalata zonse zimene ndakhala ndikulemberani m'mbuyomu yaleroyi ndayilemba mokondwera kwambiri zilibe kanthu kuti mwina pena ndi pena moyo wathu ukhoza kumakhala woyenda motsimphina komatu ifeyo bwande chifukwa chimenecho sichingatipange ife kusiya kusangalala ndi moyowu ife kuno chimkondwa chosefukira achimwene mwina kungokuchotsani matsoka paja masiku ngati ano ineyo ndi namagetsi wanga timakumbukira masiku amene tinasanduka thupi limodzi nthawi ija masiku ngati amenewo akafika timathokoza namalenga kuti anandipatsa namagetsi mzimayi amene amatimvetsa ifeyo obwandefe nthawi ngati imeneyi ikafika ndimakumbukira mwachidwi kwambiri mmene ine ndi namagetsi wanga tidakumanirana unali usiku wina kumudzi kwathu konkuja kumadengeni kunali kuchezera ukwati wa malemu jailosi mnyamata wometa amene anafa imfa yomvetsa chisoni kwambiri nthawi ija mu ndondomeko ya omba ipha shoot to kill paja adaphulitsidwa ndi asilikali ankhazawo matumbo pa mtunda poganizira kuti anali tsizinamtole mwina ndingokukumbutsani achimwene pa nthawi imene ija jailosi nkuti akuchokera kochezera kumaliro iye monga wakwaya ambrela yake yayikulu ili m'manja paja asilikali awo adaona ngati mwina jailosi anali mbava yoopsa imene ananyamula mfuti m'manja mwake ndiye pozindikira kuti anali atapatsidwa mwayi woomba ndi kupha shoot to kill jailosi anaomberedwa amenewatu ndi amene anali mathero a jailosi mnyamata wakwaya wa m'mudzi mwathu mnyamata wa luso lodziwa kuimba ng'oma mnyamata wometa pogwiritsa ntchito zometera za magetsi m'mudzi mwathu mzimu wake udziusabe mu mtendere jailosi pepanitu achimwene taonani tinalowereranso kwina mundikhululukira lero lino monga ndinakambira poyambirira paja ndimafuna nditalemba nkhani zabwino zokhazokha chifukwa ndi nyengo imene obwandefe timakumbukira kuti tidapeza nthiti yathu titakanidwa kwa zilumika zilumika ndi anamwali ambiri a nthawi imeneyo paja kuti tipeze nthiti yathu zidavutirapo anthu ambiri paja ankatisinjirira nkhani zambiri ndi umbuli wathu panalibe namwali olimba mtima amene akadangotivomera osakamba zambiri tinkati tikafunsira zinthu nkumaoneka ngati ziyenda mawa lakelo anthu amakhala kuti amuuzitsa namwaliyo za ife timangozindikira kukumananso akutiuza kuti obwande sindingakuvomereni munthu wa sitandere 2 ine ayi komatu pa tsiku ili la ukwati wa jailosi ifeyo obwande tidasayina kuti chichitike chichitike basi nditamuona namagetsi mmene ankavinira pa nthawiyo titamuona mmene ankachitira popolokoza nawo nyimbo imene amayambitsa dawuni mnyamata wa bacha anatitenga mtima kwambiri anavala kadelese kanyakula kansalu yachita yokhala ndi timaluwa timaluwa tachikasu tina tofira tina tobiriwira phazi lake la maziro komanso la zipwepwe linali lili pa mtunda atavala chipeya cha milaza kusangalalira tsikuli ine pa tsikuli nkuti ndili mukasingileti kanga kodzalemba pa mimba apa kuti don't worry be happy chipeya changa cha bongomani chili kumutuku nali ntavala chikabudula changa chachikulu chimene ndidachita kuchimangira chilambe kuti chisamatsetsereke kuphaziku nkuti nkhwayira yopangira kuchokera ku matayala a ngolo ikuvomera usiku umenewo ntamuona namagetsi sindinadodome ndidadziwa kuti koma ameneyu ndiye nthiti yanga litapezeka danga ndapereka moni wachibwibwi ndipo m'malo molandira mnyozo kuchokera kwa namagetsiyu adandiyankha mokondwerera sindidachedwe mnyamata kuyala mbalume ndipo ngati kutulo ndithu tsiku lotsatiralo adatumiza mnzake kudzandiuza kuti wavomera kwa ine zonse zinali ngati kumaloto ndithu lero ndife pano zilumika nkhaninkhani zapita ndithu taphunzirapo zambiri mzaka zimenezi nthawi zina namagetsi nyumba yanga amadzitcha kuti ati ali mtsogoleri wotsutsa boma mnyumba mwathu ndimaseka chikhakhali pena ndipo sinditopa kumukumbutsa kuti atsogoleri otsutsa boma sachedwa kutopa kodi atsutsa mpaka liti ndimamuwuza kuti sangatsutse boma kwa zilumikazilumika umafika pena achimwene potopa kaya mulamu wathu wachizungu uja ali bwanji kumeneko komatu ndakambapo nthawi ina yake kuti zikhoza kukhala bwino mutabwera naye nthawi ina yake kuti adzangoona kwa abale anufe kuno kumudzi kwanu adzadye gwafa kuno kwanu adzadye matowo mpinjipinji mbulumbushe mukanabwera naye achimwene tidzamufulire uchi wafikisa adzaiwale kwawo mukanabwera naye kuno achimwene tidzamukazingira agongoni osakaniza ni nkhumbutera kapena sesenya zokolera ulimbo wa mpinjipinji mukanabwera naye adzaona zachilendo asamangomva kuti adodolidwa ndi abale awo ku nyasaland kumudzi kwawo Ine ndiye ndimakhalira kunena kuti ndakupukwani. Ngakhale ndimakuuzanibe nkhani, nthawi zina inu ndikumayankha, komabe zimasiyana. Nkhani zimenezi tikanakhala kuti tikuuzana pamaso ndi pamaso, nchifukwa chake ndimaona kuti ndithu china chake chimasokonekera pakati pathu. Ndiye simunamva za biriji imene yaduka kuno. Kudukatu ngati mphira achimwene. Anthu nkumafunsana kuti mwati panali biriji pamenepa? koma nanga akuluakulu amene ankayang'anira ntchitoyo zoterezi sadazione kaphulira timakonda zakaphulira zomadyera pa moto pomwepo ndife fuko lomvetsa chisoni kwambiri koma biriji kungomanga ngati ana adzidutsapo ndi zingerengere basi akuluakulu nkumasayinira amvekere apatseni vindalama vawo vindalama va nkhaninkhani kutuluka ntchito yomvetsa chisoni kwambiri chaka chilichonse ana amamaliza maphunziro awo a za uinjiniya wa za misewu ku sukulu ya zaukachenjede koma misewu ikumatulukayo ish yomvetsa chisoni kwambiri mukapulamundi ee kansewu koti ndi chaka chomwe sikanathe koma kukhala ngati mwina mwake anachita kutenga la abala ofufutira ndikumafufuta nsewuwo zomvetsa chisoni kwambiri munachita bwino munathawa koma pena ndimakumvetsani amwene mavuto akuno kunyasalandi ayayi ndayimika manja achimwene zidangovuta kuti munamuthawa nalidaka amakudandaulani Msewu wa ku Neno ndi ku Nthalire chonde ukufunika kwambiri. Apo ayi ndilowa m'tchire. Musandifunsenso kuti ndikatanimo m'tchiremoyi. Za misewu imeneyi zatikwana tsopano ayi. Ase barman tandipatsa madzi. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.